Ekekere ụwa enyego Enugu steeti Akajiọfọ. Kee onye bụ Akajiọfọ anụwa? Prince Williams Mba. Ọzọ Ementa Emeimo Akajiọfọ the second n'ala Igbo. Tata achọrọ m ịkpọ ị wee gaa Enugu steeti ka m gaa kọtụọrọ ị akụkọ anụnwa ebe ọ ya-aba ghị ntị ka ị ghọta na eke kere ụwa akpadosiri ike na omenala na ọdịnala Igbo ayara abụ ife elofuru elofu ọtụtụ ndị be anyị amarọ ntọala ji Igbo ọtụtụ n'ime anyị emego maka na a mụbara ha n'ekpere ụka rofuo na o nwere nke bụ ọdịnala obe ndị tata anụnwa m ma-akpọ ghị wee gaa Enugu steeti ka ị gaa were anya wee fụ na ife afụ na ndị nna anyị ha kọrọ anyị mgbe gboo ka na-emekwa ruo tata anụnwa n'ala Igbo ka ụnụ fụ etu ije nwoke si wee dị ụfọdụ n'ime anyị na-aga ije anụnwa ghọọ ofeke na-akpagharị n'ezi na-agagharị ụfọdụ dịchara 100 years ma achọpụtaghị ihe bụ ebumnobi ekekere ụwa na ndụ fa nwụọ ọ nke anụnwa ka a na-akpọ na mmadụ mehiere chi kere ya ụnụ ewee na-asị na nke a bụ njọ kee nke bụ njọ njọ bụ na ị chọpụtaghị akara aka i ji wee bịa ụwa i bigide ndụ bie 100 years o nweghị uru ọ bara ekekere ụwa ọ ya bụ na mmadụ mere njọ ọ ya bụ ntaramahụhụ niile a dịrị ndị Igbo maka na fa amarọ chi fa ọ ya bụ ntaramahụhụ mere pụta ụmụ okorobịa na-akwụgharị na ụmụ agbọghọbịa na-akwụgharị maka na a sị fa jee jụọ ajụjụ fa jee gaa jụọ ese fa fụlụ na ọ ife ọjọọ mana onye ọbụla dị ndụ ya na-ajụ ese gbasara ndụ ya o nwere uru ọ baara ụwa nwekwana uru ọ baara ekekere ụwa ka o ji nwe uru ọ baara ndị obodo o si wee pụta na ọ dị mma na nwaafọ Igbo na-ajụ ajụjụ n'oge m wee na-akọwa na ejirimara ndị be Igbo na ofu ife n'Igbo ji wee dị ebube bụ na a mụọ nwa ọ dị mma rinne bụrụ ife baara Igbo uru ka anyị rapụ na ife anụnwa na-edeceive anyị na-eme ka anyị ghara ịmara chi anyị n'oge ka ife bụ na nne na nna ya nọ mụọ nwa fa ayara jụọ ajụjụ jụọ ese ebee ka nwa si wee bịa ụwa onye nyọrọ ya ụwa onye bụ chi ya gbaara ya agụ ma kwado ya na ike nke ya kwado ya na ike nke ya apụta ife Ị nee anya na mba ụwa gburugburu na ị fụ na na ọtụtụ ndị Igbo amarọzikwa nke bụ iru na nke bụ azụ. Ife anụnwa wee na-enye ụmụaka Igbo nsogbu rinne. A sị m na ọ bụrụ na mụ na i soro galue Enugu steeti, ị ya afụ nwanne anyị nwoke nwoke na mma o wee kọrọ ife ọ gabigara wee mesịa n'ikpeazụ wee mara na ọkpụkpọ oku o ji bịa ụwa na-enye ya nsogbu eri arọ na ndụ ya. Ozugbo afọ ọ chọpụtara ya, o turu ugo, chakee. O wee bụrụ ihe ndị Igbo tụrụ inu wee sị na ugo chizue, ọ chakee. na onye fee eze eze ruo ya aka nwata ọbụla fere eze eze ruo ya aka kee etu nwatakịrị ya-esi wee fee eze na ọkwa na nne ya na nna ya kụziere ya ife bụ ife eze o wee nwee ike ife eze eze wee ruo ya aka n'anị Igbo tata ife bụ ife eze bụ ife ndị oyibo na-akpọ apprenticeship Ụnụ nee anya na arọ iri na arọ iri na abụọ na-abịa abịa e nwere ike ụnụ aya-afụzikwa ndị nwere aka ọrụ n'ala Igbo maka na ife anụnwa niile ụnụ na-afụ bụ nne na nna na-ebute ya na ọ bụrụ na nne na nna nwere ike ịkọwara ụmụ fa ọfụma ife gbasara ndị fa bụ ụmụaka ya mara na o nwere ife ha bu wee bịa ụwa nne na nna wee kwadoro ya Mmemme m kpọ anyị aba n'ime ya n'ụbọchị taata ị nee anya na mmemme ị ya-afụ na eze Nike na ndị otu ya nabatakwara nwa amadi ya bụ nwa obere nwa n'etiti ha wee were aka wee kpube ya okpu eze barista dọkịta Nnaji na onye nnekọta ndị igwe niile nọ na Nike Fa naabọ sokwa wee tinye aka n'ikikere ndị igwe niile nọ na Nike wee kpubie okpu wee sị ya gaa n'iru na ọ ya-adịrị ya na mma were mara na Chukwu oke Abịama enyego fa aka ji ọfọ gịnị bụ aka ji ọfọ onye eziokwu dị n'ọnụ onye akara mma niile onye ya-eme ọ fụ oji ọ sị gị na oji ọ fụ ọcha ọ sị gị na ọcha ị ma na ihe a mere ndị mmadụ ji wee gbara ekpere ọdịnala ọsọ maka na mpụ na aghụghọ bịaziri nyezie nsogbu n'ala Igbo ị pụtazie ọ bụrụzie aka ịtọ aka azụ aka ịtọ aka azụ mana anyị chọrọ n'ihe mmemme ejirimara ndị bụ Igbo na-abịa n'iru ka anyị kọwara ụnụ ihe bụ aka atọ a ndị Igbo na-ana ihe anyị ji wee kwuo ya bụ na Ndị Igbo sị na ọ na-eme nwata kwọchaa aka o soro okenye rie nri ọ ihe mere n'ụbọchị tata n'obodo Nike a sị m ya dịkwara ụnụ mma onye ọma dị ike ruo atụkwa iro onye ọma dị ama ruo atụkwa iro

nnukwute ihe obi ụtọ mere na ụmụchi ugwueze kindred na ọnụọgba nike dị n'okpuru ọchịchị enugu east nke Enugu steeti n'ụbọchị eke abalị abụọ nke ọnwa Disemba afọ 2020 maka na ọ bụ ụbọchị ahụ ka ọzọ Prince Chibụzọ Mba merubere mmemme ncheta agbamafọ atọ nke eze Dr. Chukwuemeka Eri ji wee chia ya echichi ọzọ Ementa Emeimo aka ji ọfọ ndị Igbo nke abụọ n'ala Igbo niile bụrụkwụzi ụbọchị ọ gbara ọfala ya bụ ọfala ọzọ Prince Chibụzọ Mba bụ nwa Ugwu Nwaneke Anikejim nke Umuchi Ugwueze Kindred na Ọnụọgba Nike nke dị na Enugu East Ọzọ Prince Chibụzọ Mba ka aka ji ọfọ ndị Igbo nke mbụ bụ Eze Dr. Chukwuemeka Eri nọrọ n'afọ atọ gara aga wee chia ya echichi a bụ Ọzọ Ementa Emeimo aka ji ọfọ ndị Igbo nke abụọ mana o nwere ihe megasịrị na ndụ ya tupu e chia ya echichi ọzọ ahụ Ọzọ Nwaeze Chukwubụzọ Mba onye ndị Igbo chikwaziri Ogbuefi Nnanyelugo ka nna ya nwụrụ n'oge ọ ka dị afọ isii ọnọdụ a mere e ji kpọpụ ya kpọga ya n'ebe ọ nọ na-agbazi odibo ọ tara ọtụtụ ahụhụ dị iche iche n'amaghị na ihe ndị a bụcha ihe e ji akwadebe ya maka ọkpụkpọ oku ya ọ tagidere ahụhụ ahụ banye n'iti egwu nke bụ na o tiela egwu ihe ruru afọ iri abụọ na isii ọtụtụ afere egwu ya dịgasị n'ahịa ọ bụghị otu ụdịrị egwu ka ọ na-eti mpụta ihe ọkpụkpọ oku ya dị ka aka ji ọfọ ndị Igbo malitere n'afọ 2020

Ọzọ Nwaeze Chukwubụzọ na-ejebe ụka bụrụ onye ozi Chineke bụrụ pastọ nwegoro ministrị na-adị agagasị n'ebe dị iche iche abọ nsi na aja o kwenyeghị na omenala n'oge ahụ ihe ndị mmadụ ji mara ya bụ brọda Williams ụlọ ekpere ya na-ejupụta na mmadụ ma n'agbanyeghị ihe ndị a niile Ọ na-agabiga ihe mgbu maka na ọkpụkpọ oku ya ka na-adọgharị ya. Ọkpụkpọ oku a mechara mee ya isi mgbaka, o yiba ara wee yie ara afọ abụọ zuru oke. O si n'iyi ara pụta wee kpuzie isi, daa ogbi, dakwuo ngwọrọ nke ọ nọkwuru afọ abụọ n'ime ya. Ka ọ gabigachara ihe ndị a, ihe mgbu ya ka na-agakwa n'ihu. O nwere otu ụbọchị nke o si Bini na-alata Enugu, ụgbọala ha wee nwee ihe mberede okporo ụzọ na Delta steeti. Mmadụ dum nọ n'ụgbọala ahụ nwụrụ anwụ, nke ya onwe ya bụ otu na ndị ahụ nwụrụ anwụ. E buru ha dum wee jebe n'ụlọ ọgwụ ga tinye n'ọba nchekwa ozu ozu ya dịkatara na St James Mortuary nke dị na Delta steeti e buruzi ya jebe na Park Lane Mortuary nke dị n'Enugu steeti ka ọ nọrọ ọnwa anọ n'ọba nchekwa ozu ahụ dị n'Enugu steeti e bunatazie ya ụlọ chọzie ka e nie ya otu onye ara pụta bịa sị ka a bọpụta ozu ya na onye a ka dị ndụ e wee bọpụta ozu ya n'ili ahụ n'eziokwu ọ bụrụ na ọ ka dị ndụ. Ka ọ na-agachabeghị afọ ise nke a jiri mee, o sikwa Port Harcourt na-alọta, nwekwa ihe mberede ọzọ n'okporo ụzọ ma nwụọ. Ọ nọgidezie n'ọba nchekwa ozu ruo n'etiti abalị jiri aka ya binie. Ka o si na nke a pụta, o bidoro yabakwa ọya kidney, ya bụ nrepịa nke akọ mmadụ. O wee jebe India ga gbanwee kidney ya. Ka o ruru n'afọ 2016, ka ya na nwa ya nwaanyị si mba Spen na-alọta, kwụsị na Murtala Mohammed International Airport dị n'Ikeja nke Legọs steeti, ndị nchekwa oje na mmụọ Naịjirịa bụ ndị DSS nwụrụ ya gaa tinye n'ụlọ nga, gbaa ya ọgwụ nke mere ka ọ daa n'ọrịa ntari mmeju nakwa ọcha n'anya site n'ọrịa hepatitis ahụ. Ka mmeju ya gbarikoro, e burukwu ya jebe mba ofesi ọzọ ịga gbanwee ya mmeju. Ọ bụghị ebe a ka o biru. Ọ pụtara rịabakwuo ọrịa otule nke a ma dị ka pile. E buru ya jebekwa ụlọ ọgwụ gaa waa ya ahụ. Ihe ntụgharị a megidere ya, ọ hapụzie ụlọ ekpere ahụ nke o nwe, banyezie n'iti egwu n'ozuzu oke. Mgbe ahụ ọ na-akpanụ isi, na-eme nke nwa bọbọ mana o ruru n'otu ụbọchị ọ nọrọ na be ya na-ehi ụra site na nrọ ọ hụ onwe ya n'obodo ọzọ obodo ndị na-anaghị anụ asụsụ Igbo ọ fụ onye na-ekpo akpụ kene ya fụ ndị na-aza iro o kene ha ha gba nkịtị hụzie otu nwatakịrị na-akarịbe ihe dịka afọ ise bịakwutere ya na-asị ya nwanne m ndị a anaghị anụ asụsụ Igbo O wee jụzie ya sị ya, kedụ ka gị onwe gị si anụ asụsụ Igbo ebe ọ bụ na ndị a anaghị anụ asụsụ Igbo? Nwatakịrị ahụ wee zaa ya sị na ya ebiela n'ala Igbo ihe karịrị puku afọ iri abụọ na ise. Mgbe nwatakịrị a kwupụrụ okwu a, ọ kụja wee jụba nwatakịrị a afọ ole ka ị dịzi? Nwatakịrị ahụ wee chịba ya ọchị, chịsịa ya ọchị sị ya ngwa sobe m. ọ sị ya ebe ọbụla ọ zọrọ ụkwụ ya zọọ o kwe ha wee jegide jegide jegide ha wee rute n'otu mmiri nke ndị mmadụ jupụtara na ya ụfọdụ nọ na mmiri ahụ na-achụ àjà ụfọdụ nọ na ya na-ekpe ekpere nwatakịrị ahụ wee were ikiribi ya bụ cowries wee chinye ya sị ya chinye ya n'ime mmiri ahụ ọ chịrịkwa ya chinye n'ime mmiri ahụ ha wee gabakwa ka ha si na mmiri ahụ pụọ gagide gagide gagide ha wee hụ nwaanyị na-eghe akara ọzọ nwa eze chukwubụzọ mba wee sị nwatakịrị ahụ na agụụ na-agụkwanụ ya o wepụta ego o ji n'akpa ka o goro ya bụ akara nwatakịrị a wee sị ya tinyekwa ego ahụ n'akpa o juruzie aka ya sụọrọ nwaanyị ahụ asụsụ ọ sụrụ ya were ikiribi chinyekwa ọzọ ọzọ wee chinye nwaanyị nwaanyị nyezie ya akara o wee tabazienụ ya bụ akara ha na-agazi n'ụzọ ha gagidekwa gagide gagide n'ụzọ zutezie otu nwoke na-eti egwu bụ ụbọ akwara n'aka nwoke a na-abụ ọ gụkata egwu gụkata egwu o tie sampe Ọzọ wee sị, Gịnị bụkwa nke a? Na sampe bụnụ ihe mụnwa na-adị ekwukarị n'egwu nke m. Keezi ka nwoke a si etikwa sampe. Efe niile nwoke ahụ yi bụ efe ọcha, ma ntutu ya, ihe niile na-acha ọcha. Ụmụ agbọghọ abụọ abụọ nọgasị ya n'aka nri ma n'aka ekpe na-agba ya bụ egwu. Ihe gbagwojuziri Ọzọ anya bụ na ọ bụ etu ọ dị ka onye ahụ na-agụ ya bụ egwu dị ihe dịzi iche bụ na ihe niile nwoke ahụ yi n'ahụ dị ọcha nwoke ahụ na-eti egwu wee tikwa sampe ọzọ wee sị ya ehee n'ụdị na o chere na ọ ya ka ọ na-ekele mana nwatakịrị ahụ ya na ya so na-agwa ya mba ọ bụghị gị ka ọ na-ekele na sampe ahụ bụ ihe e ji mara ya n'egwu ya na o tego o tibara egwu nke bụ na o bidoro iti egwu n'ihe dịka puku afọ ise gara aga ọzọ wee kụja sị ya afọ ole ka ọ dịzi adị o tigoro egwu puku afọ ise nwatakịrị ahụ wee chịsịa ọchị sị ya na onye anyị fụrụ ebe a bụ sampe masta na nrọ ahụ ọ dị ka ihe mere n'ọtụtụ ụbọchị maka na ọ na-abụ ha gagide chi ejie ha gagidekwa chi efoo ndị mmadụ ebidokwa rụba ọrụ dịrị ha etu e si arụ ọrụ ụbọchị ha gagideziri wee fụ ụgbọelu o wee jụzie nwatakịrị ahụ kedu ebe ụgbọelu a ga-efetu ọ sị ya na ọ bụ n'ọdụ ụgbọelu ndị kalaba ọdụ ụgbọelu ndị kalaba ahụ dịkwanụ ha nso na nrọ ahụ mana ọ na-abụ ha na-akpụdebe ya nso ọ dị ka a ga-asị na ọ na-adị ote aka ka ya na nwatakịrị ahụ so ka na-agakwa n'ụzọ nnụnụ ahụ a na-akpọ ugo wee bịa ka o beso ogbuefi nnanyereugo n'isi ọzọ na-eze nwatakịrị ahụ sị ya mba atụna ụjọ chere ya bụ nnụnụ wee tụrapụ ihe ọ kpa n'ụkwụ ya ọ tụsaba ya n'isi ọ daa n'ala ọ ghọọ ikiribia bụ cowries ka nnụnụ ahụ nọrọ n'ihu ya fechasie nku ya gbọzie nke ọ gbọrọ n'ọnụ ya bịara wụsa ya n'isi ọ sị ya na nke a bụ akara aka bịa fezie nku ya n'isi ọzọ mana ka nnụnụ ahụ pụziri nwatakịrị ahụ sị ya ngwa kpokọrọ ihe ndị a niile ma nke ọ gbọrọ n'ọnụ tinyere osisi ọfọ nke ọ tụchara ya n'ahụ dakwuru n'ala ọzọ chọzie ka o were aka nri were ya o wee mịa ya dọọ ya ka ọkụ letrik nwatakịrị ahụ sị ya mba ya were aka ekpe tụtụrụ ọfọ ahụ o wee werezie aka ekpe tụtụrụ ya mana ka ọ na-ewelite ọfọ ahụ ozigbo nwatakịrị ahụ tie mkpu n'oke olu sị akajiọfọ ndị Igbo nke abụọ ọ sị ya atụna ụjọ Ngwa, were ọfọ a gaa zute Eze Dọkịta Chukwuemeka Eri, aka ji ọfọ ndị Igbo nke mbụ, na ọ ga-eje metụ ya na mmiri agba na abụọ. Nyefezie ya Ogbuefi Nnanyelugo n'aka dịka aka ji ọfọ ndị Igbo nke abụọ. Nwatakịrị ahụ wee sị ya na afụrụ m na ị bụ eze. Ọ sị ya na ọfọ a si n'aka ndị iche kpọmkwem n'aka eze agwọevu nke abụọ ọ sị ya na ọ gị ka ọ sara ile nyefee ọfọ a n'aka nwa ahụ wee bido kọwabara ihe dị iche iche gbasara ọfọ ọ sị ya na dịka i ji ọfọ na gị etinyekwala aka n'ihe ọjọọ gị emegidekwala mmadụ na gị etinyekwala aka n'ihe rụrụ arụ ọ sị ya na ị ga-eji ọfọ a wee napụta ndị Igbo jiri ya wee napụta ọtụtụ ndị mmadụ mana matakwa na onye ji ọfọ anaghị emekwa ihe ọjọọ onye ji ọfọ anaghị anapụkwa mmadụ oke dịrị ya ọ dịghị ekpekwa ikpe mkpegide o wee bidozie nyebezie ya okwu ndụmọdụ ọkachasị gbasara ọfọ ahụ mana ihe iyi egwu meziri bụ na ka nwa ahụ gwachara ya okwu na nrọ ahụ o tetazie na mmadụ ọ bụrụ na o jizikwa ọfọ n'aka kunie n'ụra ihe niile ahụ nke nnụnụ ugo nyụsara ya n'ahụ ha dum ka o kpo n'aka wee binie n'ụra nke a meziri ka ezigbote ụjọ baa ya ahụ o wee kpọba mama ya kpọba ọtụtụ ndị mmadụ sị ha kedu ụdịrị ihe dị etu a nke mmadụ isite na nrọ were ọfọ na ikiribi na ụmụ ihe ndị ọzọ nke nnụnụ nyere ya na nrọ pụta n'ife Ndị mmadụ gbakọtachara a sị ka e nwee ndidi ka chi foo. Mgbe chi foziri, e jebezie ma n'ụlọ ekpere ma n'ụlọ dibịa afa ka a mara ihe a ga-eme ka ọfọ ahụ si n'aka ya pụgodu. Ma n'ikpeazụ, ọfọ ahụ mechara wee kwe, o wetuo ya. Nwatakịrị ahụ nke ọ fụburu na nrọ bidozie bịakwutebe ya na-agwazi ya okwu. nke bụ na nwatakịrị ahụ ọ fụrụ na nrọ anaghị anọcha ọnwa anọ zuru oke ka ọ ghara ịbịa ka ya na ọzọ nwee nkata ọ na-abịakarị na eke mbụ n'ọnwa nke ga-emezu ya ọnwa anọ ịbịa ka ha nwee nkata ọ bụ mgbe ihe ndị a niile gachaziri ka ndị okenye ala Igbo bịakọziri ọnụ eze dọkịta Chukwuemeka Eri wee chizie ya echichi ọzọ a bụ ọzọ eme nta eme imo aka ji ọfọ nke abụọ n'ala Igbo niile mgbe ọ na-agabiga bụ ihe ndị ahụ niile ọ dara ogbenye dasie ya ike maka na ọrịa ịgbanwe mmeju na akọ nke o jegasịrị na mba ofesi erichala ego niile nke o nwe ọ bụzi ụmụ Chukwu Okike Abịama ndị IPOB bụ ndị gbakọrọ ọnụ sị ka a jụkene ọfọ a ihe a ga-eme ka anya ya kwụsị e wee jụọ ọfọ ọfọ wee kwuo ihe a ga-eme e mee ya etu a ka Ọzọ Nwaeze Chibụzọ Mba si wee nwere onwe ya mana ị ga-echetakwa na ọfọ ahụ e nyere ya na o rubere isi wegara ya eze Dọktọ Chukwuemeka Eri etu nwatakịrị ahụ si wee gwa ya eze emezi ihe niile ndị ahụ nke o kwesịrị ime mgbe nwatakịrị ahụ na-ezi ya ya bụ ozi na ọ ga-ejekwuru eze o nwegasịrị ọtụtụ ihe ịrịba ama nke nwatakịrị ahụ sịrị ya gwa eze ga-eme ka eze kwere n'eziokwu na ọ bụ mmụọ na-ekwu ọ sị ya i ruo ị gwa eze ahụ sị ọ kwa ị dị ọnwa atọ nne gị nwụọ ị dị afọ atọ nna gị nwụọ Ọ sị na ọ bụrụ na ọ gwa ya ihe ndị a, na ọ ga-ama n'eziokwu na ọ mmụọ ziri ya n'ihi na o nweghị mmadụ ọzọ ma maka nke a. Ọ sị na ihe ndị ahụ mere eze iji wee gosi ya na onye ọbụla ga-abụ eze anaghị enwecha nna onye ọ ga na-akpọ papa. Mmụọ ahụ gwakwuru ya sị ya ya jụọ eze maka ọfọ ahụ dị na be ya na-eku ume. bụ ọfọ sitere na orimiri Agbalụ ọ bụ mgbe ọ gaziri wee kọwachara eze ihe ndị a niile ka eze kwuru ya hoo ha n'eziokwu na onye a bụ aka ji ọfọ o wee chizie ya aka ji ọfọ ndị Igbo nke abụọ si Enugu steeti wee bịa ndị be anyị o wee bụrụ etu a ka ya bụ akụkọ si wee gaa maka na a sị na ọ bụ a kọruo e geruo ị ga-achị ka nka ihe niile e ziri gị ya nọ mee n'iru gị. anyị na-akọrọ gị ya n'akụkọ otu anyị kwuru ya ka ọ ga-adị mmụọ agara egbochi ya mmadụ agara egbochi ya nwoke agara egbochi ya nwaanyị agaghị egbochi ya n'aha Chukwu Okike Abịama ise deeme daalụ Deeje, ama m na obi jupụtara na aṅụrị rinne ịfụ nwa gị nwoke maọbụ nwaanyị maọbụ diọkpa maọbụ nwa ntorobịa bago n'ihe e ji nwoke eme n'anị Igbo wee bụrụ ngozi wee nyere anị Igbo na ụmụ ife anụnwa a na-akọsị n'akụkọ na ọ ka na-eme taata nke a bụ nke m fụrụ wee kweta ọ ya ka m ji wee were ya wee bịaba n'ihe ejiri mara ndị bụ igbo ka ndị igbo marakwa na chi anyị arapụbara anyị na anyị nwa rapụrụ chi anyị a sị na ọ bụrụ na ihe anyị na-eme na ejiri mara ndị bụ igbo tv na-amasị gị biko na-akpọrọ anyị n'ekwentị ma na-ekekwa kesaakwanụ ozi a ka o rute ndị igbo niile aka n'ebe dị iche anyị sị na ihe ọma ya emekwa ndị igbo na igbo bụ enyi igbo bụ agụ anyị ayarọ adị ndụ ndị igbo bụ agụ ewee na-ata ahịhịa Ọ ya ka ejiri mara ndị bụ Igbo ji wee pụtawa sị na anyị ya-akpagharị n'ala Igbo ka anyị gaa mee ka ọkụ nna anyị gụnyere anyị n'aka ghara ịbụ ihe ya-anyụ ugbu anyị nwa maka na ọ nyụrọ ndị nna anyị na mmụọ ndị nara na ichie ọ nyụrọ ha n'aka ee a ka na-anọkwa ụwa anọ ekelekwa gị asị m ya dịrị gị na mma ihe ọma mere ndị Igbo ebe ọ bụla Igbo sotoro udo dịkwara gị ọ kwa nwanne gị nwoke maazị anyanwụ akpa oke ee asị m udo dịrị Igbo daalụ